Tiyambetu lero ndipo tiyamba makamakatu ndi nkhani yokhudzana ndi abale aja omwe ali ku Lindera. Akutitu kumene kuja anapititsidwa nde kuti osauzidwa kuti akupititsidwa kumeneko of course zimenezo ife nde timadziwa kale komano zikuoneka ngatitu zii zii. Black out amwene kuli no mdima pakanali panopa chifukwa amene amatiyankhula kumeneko wasiya kutiyankhula. Lucy Kaisi kodi zikukhala bwanji ndi sister wa komaso azinzawo aja kumeneko? Nanga sindi amene no anali ngati no tsopano maso athu kuti tizitha kumaona kumene kuja? Komatu zii zii tu kuchoka nde kuti liti limeja Sunday sizikudziwikaso sizikuyendapo. Iyayi kamdala koti basi kabwerasotu kudzafotokoza bwino bwino komatu tisanapange zoti timvere zimene apereka mwina amenewawa kamdala koti basi tipange zonena kuti tione kuti Lucy anakamba zotani maka maka ndekutitu sunday limenelo asanasowe pa page yake kusanakhale chimdima timvere zimene anayankhula akuyandikira kufika kumeneko.
mmene tachokera masana konse muja tikungozungulira situdziwa zonena zoti malo ake ni ati amene atibweresa tangoyimikidwa pena pake pa mdima pano kuyesera kwafusa sakulongosolera ndi apa tingana ndi wa Quantum wina kuti atilongosolere kuti ati tikalowe kuchimpanda komano sizikulongosoka iyayi ndi guys mwina

Iyaa kuti no kukufuna no kuzicha Sunday ee usiku umenewowo ndi umene anatulutsatu VN imeneyo so zoti zinthu zinayamba kusokonekera pamenepo anyways timva bwinobwino choka kwa Kamdala kuti basi fukwa nde wafotokoza bwinobwino mmene zinakhalira now from there ndekuti Sunday lomwelo anabwerano ndipo iyi inali post yomaliza imene anabweretsa sister Lucy Kaisi a Sizikuyenda akunena kuti no mwadzuka bwanji akuluakulu ine kuno ndadzuka bwino atitengera ku Lindera ndikomwe tili kungoti phone inazima nde zinandivuta kupereka update koma kuyamika Mulungu tagona bwino bwino apa tikudikira a Embassy kuti abwere adzakonze za ulendo. Pali chikonzero kuchokera ku boma akuti mwina tikhoza kunyamuka Monday koma tiziuzana momwe zilili. Sianatiphatikize ndi chigulu cha anthu a dziko lina, atipatsa malo ogona omwe tagona azimayi aku Malawi chimodzimodzi azibambo. ndiye tiziuzana momwe zikuyendera. Kwa pakali pano tili ku Lindera komwe tikudikira ma bus. Mwaimva message yo? Monday, yesterday, dzulo amayenera ndiye kuti anthuwa mwina mwakeno akuona chitsogolo kuti chikuyenda motani. Endino Lucy anatipanga assure ife kunena kutino akhala kumalumikizana nafe koma what is happening? Panopa sitikulumikizana nayenso Lucy uja. Chikuchitika ndi chani? Zii zii Lucy sakuonekapo olo pa social media. Chabwino amakamba zoona kuti phone imakanika kutchaja koma tinganeneno kuti bwanji? Anyways ma guys I think tiyeni timvere limodzi tionere limodzi kuchoka kwa Kamdala koti basi wafotokozaponso apa nkhani zimenezi.
Nkhani yachiwiri akuluakulu tikambirane momvetsetsana bwinobwino. Nkhani anthu zikuyankhulidwa kwambiri. za abale aja amanena kuti apita ku Lindera nkhani imene ikutipeza pano ndi yokhumudwitsa kwambiri abale aja anatengedwa mosadziwa kuti akutengedwa ndi boma lakuno ananamizidwa ndi apolisi kuti tikufuna tikupulumutseni kuti pamalo mulipa si pamalo abwino nde tikutengani tikutumizeni kwanu abale ndikunenawa si amene anyamuka ku Mossel Bay ndi embassy ya malawi amene aja afika tingodikira tikutumizani zithunzi ndi ma videos kuti anthu aja afika koma ndikunena awa ndi amene amapanga mavidiyo awo ali pa ulendo kuti tikupita pano tikulowera ku Lindera ndipo tili ku Lindera amene aja adali ku Lindera amene ananyamulidwa ku Kleinmond Gansbaai ndi eh, Stanford chomvetsa chisoni ndi chakuti abale ena amene anakwera nawo mabasi amene aja amachita dzasiyidwa ndi mabwana awo pali mavidiyo timaona ndithu mabwana awo kudzasiya anthu ena aja anachita kutsanzika kuti ayi bwana kwabwera basi yaulere yoti tikupita kwathu o ayi chabwino nde kandalama kako aka thamanga tiye ndikakusiye ukatani ukakwere uzipita chosadziwa kuti anthu aja apita kundende apita kuli ku Lindera ku detention for anthu aja they have been detained chifukwa repatriation ndi deportation ndi zinthu ziwiri zosiyana repatriation ndi imene yachitika ndi anthu aja atengedwa ndi embassy ya malawi mpaka anapita ku malawi imene ija ndi repatriation kaya ulibe pepala kaya uli ndi chipepala umatengedwa kumapita ndi boma la kwanu umakhala uli m'manja mwa boma lakwanu komano deportation umakhala kuti watengedwa ndi boma lakuno nde imakhala process fa umakhala ngati iwe munthu ophwanya malamulo ndi amakupanga detain umakhala ku detention center kumadikira kuti inu upangidwe repatriate umapita kwanu nde mmene imakhala process and maximum yokhala ku detention center ku lindela ndi 120 days ikapitirira 120 days amatha kukutulutsani mwaulere koma kunoku south africa kuno zimenezo ndi lamulo limene samalitsatira amaliphwanya koma ndi lamulo ndithu kuti munthu mukasungidwa munthu akasungidwa mu detention waiting for repatriation akuyenera kusungidwa 120 days which is close to 4 months ngati sindikulakwitsa nde abale amene ajawo pakufunika ndithu pachitike china chake kuti anthu aja apulumutsidwe chifukwa chokuti ena aja ndi ana komanso anthu aja anatengedwa mosadziwa kuti akupita ku lindela fa boma litapita kumene kuja lidawuza anthu aja kuti we sending you back home pamene ena amachita kuyitanizana anzawo kuti akuluakulu kubwera mabasi aulere tiyeni tiyeni ena amadzasiyidwa ndi mabwana awo mabwana aja kukhumudwa kumamva lero kuti anthu ajatu sadafike ku malawi ali ku lindela afika ku malawi ndi amene anatengedwa ndi boma amene anatengedwa ndi embassy ya malawi ndi amene apita ku malawi koma amene anatengedwa ndi boma la kuno they were detained and anakaikidwa ku detention center ku lindela kumene kuli kodikirira kuti akapangidwe process nde process ya ku lindela imakhala yovutirapo unless boma lilowerere mwa njira ina boma la malawi apo bii nde kuti abale aja adakaliko kwa kanthawi chifukwa pamafunika kuti pakhale proper identification boma to boma komanso anthu aja mwina ena anali ndi refugee status yawo nde mwina inapanga expire amene a zimenezi ajanso amafuna afufuze kuti kodi munthu tikamtumiza kwawo chimene adathawira kwawocho sakakumana nacho fa refugee amayenera akhale ndi well founded fear yokuti ine sindifuna kubwerera kwathu mwina ndikamangidwa kapena ndikaphedwa nde zimenezi zinazo zimakhala zoti afufuze fufuze koma kuti zimenezi zisafufuzidwe ndi kuti mwina papezeke maloya oti anthu aja akawayimirire kuti anthuwa they were willing to go home nde simungawapange detain ngati kuti mwagwira kuti mwambwandira kuti mumachita kusaka koma you found these people ali pamalo pokuti amathawa amathamangitsidwa poopa kuphedwa anthu anakayima malo amodzi and they were willing voluntarily to go home nde mwina apangire release anthuwa koma kuti apangidwe anthu amene release ndoti pakhale transportation yowatenga anthu aja opita kumudzi which now boma lathu la malawi likuyenera kupanga provide kuti anthu amene ajawo atuluke kulindera azipita ku malawi apo binde kuti ayendere process imene amayendetsera zalindera kuti no amakhala anthu amene kuja couple of months couple of days kuti atuluke ndi anthu ena aja ali ndi ndalama zoti mabwana awo anawapatsa kandalama nde please aboma tikupempha embasi mupite mukapange find out kuti amene ali nkandalamawo angodula matikiti azipita fa kulinderako sikumalonso koti kumanena kuti munthu ali kumalo kwabwino komanso kumalo koti wapititsidwa osakuzindikira kuti upita kuti ndi chinthu chovuta kwambiri ndiye nkhani ya abale amene aja ili choncho gulu la achina lucy kaisi limene linatengedwa kupita ku lindera sitikudziwa kuti ena mwamvapo chani koma amefe malipoti amene atipeza ndi amenewo kafukufuku wathu chifukwa timayimbiridwa mafoni ndi abale a anthu amene ali mkati muja ena tayankhula nawo ali mkatimo lero koma kumene kuja amachita kupatsidwa anthu aja mafoni kenako amalandidwanso mafoni nde nthawi imene ija ndiye uthenga umene nthawi imene anapatsidwa mafoni kuti tatifufuzirani zikukhala bwanji ife tili mkati kuno tsono anthu aja anatengedwa mwachinyengo ndi boma la south africa kuti tikutumizani kwanu kukasiya kulindera koma amalawi amene ndikubwerezanso amalawi amene anatengedwa ndi malawi embassy amene aja awoloka boda apita nde akuluakulu zinthu zimasiyana ukatengedwa ndi boma lakuno kuti akugwira iwo aja amatengera malamulo kuti ampeza munthu alibe pepala zoti umathawa anthu ena ake amakuthamangisa amafuna kukupha pamakhala kuti palibe police case yoti iwo anatsegula mulandu kuti zasiyana kuti iwo akatsegula mulandu kuti uyu afuna kundipha ndiye ndikufuna ndizipita kwathu ndikuta imakhala nkhani ina ndiye munthu uja akuyenera kumangidwa fasa akuyenera kupanga zimenezo nde anthu aja olo akakupezani apolisi aja muli chigulu ndikuti kuti ati mathawa amafuna kutipha sizimveka chifukwa amakhala kuti palibe umboni kuti mmathawadi iwo aja amakutengani kuti tagwira awa ma illegal immigrants alibe china chilichonse alibe mapepala they have failed to produce mapepala okhala mdziko muno nde amakupanga detain so abale aja anapangidwa detain ali pamalo poti iwo aja amakabisala zili zinthu zolakwika zili zinthu zovuta koma poti malamulo awo immigration act yakuno umakhala kuti waphwanya immigration act yokhalira mdziko muno kuti wakapezeka ulibe pepala lokhala mdziko muno ndiye umapangidwa detain after detention umapangidwa deportation so repatriation ndi deportation ndiyosiyana repatriation imene imabwera embassy kudzatenga anthu ake kumapititsa koma deportation amakhala kuti no boma lakuno likukutumiza kwanu zinthu zili zosiyana abale anga ndimangofuna tigawane zimenezo zikumveka Ngizwe Mchunu ali mkati komanso abale athu aku durban tili nanu nanu tikumva kuti umeneko sikuli bwino each and every day mulungu akhale nanu usiku wabwino kwa nonse ndipo mukhale ndi usiku wopambana kuti mawa tonsenso tidzuke ndi moyo ambuye atikondere tikhalenso tikupatsana maupdate ena ndi ena zikomo kwambiri